Landirani moni nonse okondedwa kulikonse kumene muli mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndikulandireniso pa chigawo ichi chachiwiri mmene tikupitiriza mutu wathu wa moyo wanga wasopano mwa Khristu Yesu. Mu phunziro lathu loyamba limene tidayamba kapena mu chiyambi chathu cha phunziro lathu tidayankhulako kapena tidasiyanisa tikamanena mawu osiyanasiyana makamaka mawu oti moyo tidafotokoza kuti kodi moyo ndi chani moyo umayamba nthawi yanji komanso tidazaunikirana mawu oti wanga ndipo mwa khristu yesu chimathandauza chani kenaka kuchokapo tidazaonako makamaka mmene tidayankhulira kuti zimene tiyang'ane kwambiri mu chiphunzitso chathu ichi ndi zimene otembenuka mtima kapena munthu amene wabadwa kumene mwa khristu yesu kapena munthu amene ali mwa Khristu Yesu zimene ayenera kuchita. Ndiye mmene tikupitiriza phunziroli ndikukupemphani kuti ngati mukufuna kuti phunziroli lisakuduseni mupangetu ndithu subscribe pamene mutapanga subscribe kenaka mutapanga ka notification button ndiye muzapezeka kuti nthawi ina iliyonse imene titapanga upload video yatsopano muzalandira notification kuti mudziwitsidwe kuti musatsalire m'mbuyo pamene tikupitiliza tiyeni tipitilize phunziro lathu nthawi yatha tidasiyirizira pa mutu kapena pa mfundo yakuti zinthu zimene zingatipangitse ife kuti tikhwime moyo wauzimu ndipo pa zinthu zimene zingatipangitse ife kuti tikhwime moyo wauzimu chimodzi mwa icho tidachiona kuti ndikuwerenga mawu a mulungu ndi kuwerenga mau a Mulungu. Ndiye tisanapitirire tiyeni tiseke maso tipemphere. Atate, mu dzina ndi mwazi wa Yesu Khristu, ndifuna ndikulemekezeni, ndikuthokozeni kuti zikomo Ambuye, zikomo Atate chifukwa choti mwalola kuti lero lino tipitirize ndi kukambirana ndi kuphunzitsana za mau anu, pamene tingakhalire ndi zimene tingachite mu moyo wathu watsopano kapena pa ubale wathu watsopano ndi inu Ambuye. kuti tisakachoke pamaso panu komatu tikhale ndi kukwaniritsa chifuniro chanu. Tithandizeni Mzimu Woyera, kaululeni zinsinsi zanu koposa, titseguleni makutu a ku uzimu kuti tikamvesese ndi kuphunzira chimene mufuna muyankhule nafe. Ambuye ndidziwa kuti mukamayankhula muyamba ndi moyo wanga chingakhale Yehova ndi wina aliyense amene amvera Ndi pemphero langa mu Dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu kuti Mzimu Woyera kayendeni ndi kupereka Atate Yehova mayankho ndi kupereka Mesiya chikhumbokhumbo chofuna kuphudzira. Mu Dzina la Yesu ndipemphera. Amen. Mu nthawi yatha ndidanena mau akuti anthu ambiri abwerera m'mbuyo chifukwa choti safuna kuphunzira kwa anthu ena. anthu ambiri utumiki wawakanika chifukwa choti akangobadwa kumene amaona ngati afikapo komano sizili choncho. Tidaperekako chitsanzo cha mwana kuti mwana akabadwa amayenera kuti apatsidwe chakudya choyenerera, amayenera iye mwanayo apatsidwe chakudya chofanana ndi msinkhu wache. Ndi chifukwa chake pakati pa nthawi iyi tifuna tiunikirane. Ndikudziwa zilipo zambiri komano mwa chisomo cha Mulungu tiunikirana gawo ndi gawo zimene zingatipangise ife kapena zingatitengere ife chifupi ndi ulemerero wa Mulungu ndi kukhalabe mu ubale wathu wabwino ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye mu sabata yatha tidaonako kapena mu phunziro lathu limene tidayamba tidaonako mau amene tidawapeza pa Yoshua chapter 1 verse yake ya 8. Pamenepo pali mau akunena kuti buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako, ulingaliremo usana ndi usiku, kuti uchite mwanzeru, ndi kukometsa njira yako. Okondedwa, pamenepa tidapezako kuti chinthu choyamba kuti munthu ukakule moyo wauzimu ndi kukhazikika moyo mwako wauzimu, ndi kuwerenga Mawu a Mulungu, kapena ndi kukhala pafupi ndi Mawu a Mulungu, Mawu a Mulungu limene lili Bible. Ndipo munthu ukamawerenga Bible, zimakupindulira kapena zimatipindulira ife pa moyo wathu. Ndi chinthu chimene ifeyo chimatipanga kuti tikhale ndi kukhazikika moyo wathu wa uzimu. Ndipo lero lino. Pamene tikupitiriza ndi mfundo yathu yoyamba imene ingatipangitse ife kukhazikika moyo wa uzimu ya kuwerenga mawu a Mulungu, lero lino tiona ubwino wa kuwerenga mawu a Mulungu mmene tifotokozerane monga mmene malemba akunenera za ubwino wa kuwerenga mawu a Mulungu. Pali ubwino umene umapezeka munthu ukamawerenga kapena ukamakhala pafupi ndi mawu a Mulungu. Ndipo Mawu a Mulungu ndi chinthu chimodzi chimene chi, uh, chikutipangitsa ife kuti tikakhwime pamaso pa Mulungu, chikutipangitsa ife kuti tikakhwime pa moyo wathu wauzimu. Mawu a Mulungu, tikamawerenga Mawu a Mulungu, timadyetsa ifeyo moyo wathu wachani? Wauzimu. Ndiye ubwino woyamba umene tikuwupeza pamene anthu tikuwerenga Mawu a Mulungu, umachita zinthu zako mwanzeru kapena umachita zinthu mwanzeru. Wina aliyense akudziwa uh, kuti nzeru ndi yofunikira pa chinthu china chilichonse. Ndi chifukwa chake anthu tima, ah, timapita ku sukulu kukaphunzira. Ndi chifukwa chake anthu amakhala ndi madigiri. Chingakhale dziko lapansi likafuna kulemba munthu ntchito, amafuna kuti akhale ndi zomuyenereza, kuona kuti kodi ali ndi nzeru, anaphunzira kapena sukulu anapita patali nayo bwanji. Ndiye chimodzimodzinso ndi Mawu a Mulungu. Pamene mukuwerenga Mawu a Mulungu, mumatenga nzeru ya kumwamba imene mumatha kuikhazika mwa inu. Masalimo 37 vesi 30, Baibulo limanena kuti oopa Mulungu amapereka uphungu wabwino. Amaphunzitsa chabwino ndi choipa. Okondedwa, anthu ambiri amalephera kusiyanitsa kuphunzitsa chinthu chabwino ndi choipa. Ndipo ndi nzeru ya Mulungu imene imanza kuti uchite zinthu mwanzeru, kuti uziwe ndi kusiyanisa pakati pa chabwino ndi choipa. Mumapezeka zoti anthu amangosangalala chingakhale ndi zinthu zoipa zomwe. Koma Masalimo akutiuza kuti oopa Mulungu amachita zinthu zawo mwanzeru ndipo amasiyanisa kapena amaweruza mwanzeru. Chingakhale ukamamulangiza munthu wina umamulangiza munthuyo mwanzeru. Nzeruyo si nze, zeru yako yayi chifukwa mwini nzeru ndi Mulungu. ndiye umalangiza mwa nzeru yochokera kwa Mulungu. Ndiye Baibulo likutiuza kuti oopa Mulungu, iyeyo amapereka uphungu wa nzeru. Ndipo amasiyanitsa chabwino ndi choipa. Pamene pali choipa, amadziwa kuti ichi nchoipa. Pamene pali chabwino, amadziwa kuti ichi nchabwino. Mwachitsanzo, Baibulo likutifotokozera za mfumu imene inali yanzeru kwambiri imene ili Mfumu Solomoni. Mfumu Solomoni ataona kuti asankhidwa kukhala mfumu, anachiona chinthu cha nzeru kuti apite pamaso pa Mulungu n'kukapereka nsembe ndi kulira kwa Mulungu kuti, Ambuye, ineyo ndifunatu mundimvere. Mulungu atamumvera anamufunsa, Ndikuchitire chani? Sadasankhe chuma, koma iye adasankha nzeru chifukwa akudziwa kuti munthu akakhala ndi nzeru ndi chiyambi chopanga zinthu zonse mwadongosolo. Ndi chifukwa chake Baibulo likutitsimikizira kuti, Oopa Mulungu. amapereka uphungu wabwino, amaphunzitsa chabwino ndi choyipa. Funani nzeru ya Mulungu. Baibulo limatifotokozera pa Miyambo chaputala 1 vesi 7 kunena mawu akuti, Kuopa Yehova ndiye maziko a chidziwitso, koma opusa anyoza nzeru ndi mwambo. Okondedwa, chimene chikuthandauza apa, munthu ukamaopa Yehova, ngati ukumamuopa Mulungu mu mzimu ndi muchoonadi, imakhala maziko a chiziwiso kapena madziko a nzeru. Koma amene sazindikira amanyozera zonsezi. Ndipo Baibulo likutisimikizira mau akuti opusa anyoza nzeru ndi mwambo. Chimene chikuthandauza ndiye ndi chani? Ngati ifeyo sitiwerenga Mau a Mulungu, sitizindikira, sitiphunzira, kapena ifeyo sitikhazikika ndi kukhala ndi uphungu wabwino kukalangiza anthu ena. Komano pakuwerenga Mau a Mulungu pali nzeru imene imatha mumatha kuphunzirapo kuti inuyo moyo wanu wauzimu ukule upite patsogolo. Ambiri amanyozera, amachulutsa kunyada kuti, ah ndimadziwa ine, ine ndimapanga bwino. Komatu Baibulo likutisimikizira kuti, Konseko sikuchokera uphungu wabwino, uphungu wabwino uchokera kwa Mulungu. Amene iye amatha kuwerenga Mawu a Mulungu amatha kukhala ndi nzeru pochita zinthu zache. Sapanga zinthu wamba yayi. Asanapange zinthu poyamba amatha kutsogoza Mulungu patsogolo. Mateyu chapter chake cha 6 vesi yake ya 33 Baibulo limatisimikizira Mawu akuti. Yambani mwafuna Ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake ndipo zonse zimene mufuna zidzawonjezedwa pa inu. Popanda Mulungu pali chabe. Tikawerenga Masalimo 127 amanena mau akuti Akapanda kuyimanga nyumba Yehova, oyimangayo ayimanga pachabe. Ndiye tisanapange zinthu zathu, mmene tamulandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu, nthawi zonse tiyeni tikumbukire kuligwira Baibulo. Tiyeni tikumbukire kuliwerenga Baibulo. Tiyeni tikumbukire uh, kuti tikamawerenga Baibulo Mulungu amatiululira zinsinsi zache m'moyo wathu. Pa Akolose chapter chake cha 2 vesi yake ya 2 to 3 Baibulo kuti Paulo akunena mawu akuti cholinga changa ndi chakuti anthu awa kapena anthu kapena ifeyo m'mtima mwathu tizindikire ndi kudziwa chikondi kapena kuziphatikiza tokha ndi Mulungu ndipo tikadziwa pali mawu amene tifuna kwambiri tiwayankhule apa tikadziwa a zonsezi tidziwa chinsinsi chake cha Mulungu chimene chikutanthauza ndi chani okondedwa pamene ifeyo tikuwerenga mawu a Mulungu timadziwa zinsinsi za Mulungu Ndipo tikadziwa chinsinsi cha Mulungu, a, Mulungu amatiululira zinsinsi zache kudzera mu Mawu ache. Pamene ifeyo, Mulungu atiululira zinsinsi zake kudzera mu Mawu ache, ndiye kuti ifeyo timachita zinthu zathu, a, motsogoza Mulungu ndi kuopa Mulungu, ndipo timapanga zinthu zathu mwanzeru. Ndi, pakuti palibe, a. Chimene chichokera kwa Mulungu chili chopanda nzeru. Zonse zochokera kwa Mulungu ndi za nzeru. Yakobo chaputala 1 vesi 5 Ngati wina wa inu ikusowa nzeru apemphe kwa Mulungu, amene apatsa kwa onse modzala manja, osatonza, ndipo adzapatsa. Okondedwa, Bible ikutisimikizira kuti ngati wina wa ife asowa nzeru, apemphe nzeru kwa Mulungu, ngati wina wa ife as afuna nzeru, apemphe nzeru kwa Mulungu, ndipo akapempha nzeru, Mulungu amapereka kosatonza ndiye Mulungu Iye amapereka nzeru mosayang'ana nkhope, mosati wina wake wakutonzani yayi kuti iyayi ineyo ichi ndampasa ineyo ndampasa ichi mm Mulungu amapereka monga mwa nzeru yache. Okondedwa, tiyeni tifike. Ku Yakobo chapter 3 verse 17 Baibulo lina mawu akuti, Koma nzeru yochokera Kumwamba iyamba kukhala yoyera, kenako yamtendere, yoganidzira ena, yogonjera, yodzala chifundo ndi zipatso zabwino, yopanda tsankho ndi yowona mtima. Tikamawerenga Bible, timaphunzira nzeru yochokera kumwamba imene imatiphunzitsa ife kukhala achikondi mosayang'ana nkhope, mosayang'ana kuti ndi ndani. Tikamawerenga Bible, imati a, timaphunzira nzeru yochokera kumwamba imene imatiphunzitsa ife kunga, kukonda chingakhale ndi adani omwe. Tikamawerenga Bible, timapeza nzeru yochokera kumwamba imene imatiphunzitsa ife chifundo kwa ena, imatipatsa ife zipatso zabwino. Okondedwa, ndikuuzeni. Ngati inuyo, mwa inu mulibe Mulungu, mulibe chisisi cha Mulungu, sizitheka kuti inuyo mungathe kumukonda mdani wanu, ndipo chidanicho muchisungabe, muchisungabe, muchisungabe. Pokhapokha Mulungu alowererapo, ndi pamene mumatha kuiwala ndi kukhululukira adani anu. Tingotengera chitsanzo pamene Ambuye Yesu amatha kukhomedwa pa Kavale, tikadakhala ngati ife ena, sitikadakhululuka, tikadasungabe mkwiyo, komano chifukwa choti a, Ambuye Yesu ndi Mulungu amene, amene Iye mwa Iye mulibe chitonzo, mwa Iye a, mulibe mangawa ndi munthu wina, nz, a, adadzala ndi nzeru yochokera kumwamba, adanena kuti, Ambuye muwakhululukire. Tikafikanso ku Machitidwe chapter chake cha 7, a, kuyambira pa verse 55 kupitira m'mwamba, tipeza M'bale Stefani akuponyedwa miyala. Chifukwa choti adali ndi nzeru ya kumwamba, adanena kuti, Mulungu muwakhululukire. Ubwino woyamba umene taupeza ndi, uh, umene umapezeka pamene mukuwerenga Bible, mumachita zinthu zanu mwanzeru. Tiyeni tipitirize tipeze ubwino wachiwiri. Kodi, kodi ndi ubwino wanji wachiwiri umene umapezeka? Ndikudziwa kuti mwina ena mwa inu mufuna ma verses. Mutha kusiya comment, uh, pa YouTube pamene muonera, mukuonera pa YouTube mutha kusiya comment. Amene mukuvera audio mutha kutipeza kudzera pa whatsapp ma number asiyidwa ndiye mutha kupeza ma verses chifukwa pali ma verses ambiri komano tingofuna tifupikise chifukwa ma verses onse sitingathe kukwanisa tiyeni tipitilize tipeze ubwino wachiwiri ubwino wachiwiri umene ukupezeka pamene munthu ukuwerenga bible ndi kukomesa njira yako. Umakomesa njira yako. Tikamanena kuti kukomesa njiratu ndiye kuti umakhala ndi kupanga zinthu mwa ungwiro chifukwa amene akukomesa njira yake ndi munthu amene iye akupanga zinthu mwa ungwiro, akupanga zinthu mwa dongosolo ndipo. Iyeyo amatha kusatira zinthu zimene ziri zoona. Tiyeni tiwerenge kuchokera pa Efeso chapter 2 vesi yake ya 10. Pa Efeso chapter 2 vesi yake ya 10 Baibulo likutiuza mau akuti, Pakuti ife ndife chipangano chake, olengedwa mwa Khristu Yesu, kuchita ntchito zabwino zimene Mulungu anazikonzeratu kuti tiyende mumenemo. Okondedwa, Baibulo likutiuza mau akuti, Pakuti ife ndife chipangano chake, cha Khristu Yesu, kuti tichite ntchito zabwino, zimene Mulungu anazikonzeratu kuti tiyende m'menemo. Chimene chikuthandauza ndi chani? Ngati ifeyo tikuwerenga Baibulo, timaphunziramo njira zimene ifeyo tiyenera kuyendamo. Timaphunziramo kuti malo awa ndi oyenera kupezekapo ife kapena sioyenera kupezekapo ife. Osati kuti popeza iyayi Ena timat timatha kulankhula mau awa tiyeni tivesese timat iyayi popeza tidapulumuka tikapulumuka mwa chisomo kupulumuka mwa chisomotu sikuli nthawi yomaliza koma kuli nthawi pano chimene chikuthandauza kupulumuka mwa chisomo ndikuti kalelo padalibe chipulumuso pa amitundu koma chipulumuso chidali mwa a Isiraeli komano kubwera kwa mbuye wathu yesu khristu chipulumuso chidasefukira kufikira kwa wina aliyense ndiye kuti Panopa tili opulumusidwa mwa chisomo koma akamabwera Ambuye Yesu ngati ifeyo chisomocho sitidachigwirise okondedwa sikuzakhalaso opulumuka mwa chisomo chifukwa nthawi yopulumuka mwa chisomo nthawi yake ndiyomwe ino ndiye tiyeni tione mayendedwe athu kuti kodi mayendedwe athu timayenda motani timachita zotani chifukwa Bible limanena kuti pamene ifeyo tikuyenda ndife kalata wolembedwa amene anthu ena onse amamuwerenga. Anthu timayesesa kapena ena mumayesesa kufuna kuzibisa, ii angandiziwe kuti ndine Mkhristu, ii iyayi aah ndingachite manyazi pakati pa anzanga mm chimene chili mwa inu Bible limanena mau akuti aah tikawerenga ku 1 Yohane Bible limanena kuti wamkulu ndi amene ali mwa inu chimene chili mwa inu simungathe kuchibisa ngati inuyo mwamulandira Yesu Khristu ndi wamkulu amene simungathe kumubisa. Komano chofunika, wonani mayendedwe anu kuti mukuyenda bwanji. Tiyeni tipitirize. Tiyeni tiwerenge 1 Akorinto chaputala chake cha 6 vesi yake ya 19 to 20. Baibulo linena mawu akuti, Kapena simudziwa kuti thupi lanu liri kachisi wa Mzimu Woyera mwa inu amene muli naye kwa Mulungu? Simuli a inu nokha, pakuti munagulidwa ndi mtengo wache. Choncho lemekezani Mulungu muthupi lanu. Thupi lathu ndi kachisi wa Mulungu chimene chikuthandauza kuti kumene ife tikuyenda tanyamula Mulungu ali mkati mwa ife. Ngati tamulandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu, tamulandira Iye ali mkati mwathu. Sitimusiyanso kunyumba yayi. Sitimusiyanso mzovala yayi. Kuti mwina popeza lero ndavala izi, ah mwina ndavala suti, Anthu andidziwa kuti ndikupita ku church chifukwa choti ndavala suit ya, andiona wauzimu. Umm, ndikavula suit kapena ndikavula zovala zija mumazilemekeza za ku church zija, basi ya, panopa ndachoka pa uzimu, mm Mulungu, Bible likunena kuti Mzimu Woyera amagonera mwa inu, thupi lanu ndi kachisi wa Mzimu Woyera. Tikanena kachisi ndi malo opembedzeramo, chimene chikuthandauza kuti Mzimu Woyera amapembedzera mwa inu kapena amagonera mwa inu. chimene Baibulo likuthandauza, chimene a, tikati amapembedzera mwa inu, Mzimu Woyera amatha kuyankhulana ndi Mulungu kudzera mwa inu, mmene ali mwa inu kuyankhulana ndi Mulungu, ine, ku, mmene ali mwa inu, inuyo kuyankhulana ndi Mulungu kudzera mwa Mzimu Woyera. Ndiye musaone nyengo kuti iyayi, panopa popeza ndayenda kumene ndiri kuno anthu sakundidziwa, kumene ndiri kuno ndi kobisala ndiye ndipange izi, mm obadwa mwatsopano satero akondedwa. obadwa mwasopano amasunga chimene ali pamaso pa Mulungu. Mayendedwe ache amakhala oongoka. Baibulo likutiuza mau akuti, Ndinu kachisi wa Mzimu Woyera. Musachitise manyazi Mzimu Woyera. Nthawi zonse pangani chinthu chomulemekeza Ambuye. Kwina kuli konse kumene mukuyenda, pa china chiri chonse chimene mukuchita, ikani Mulungu pasogolo. Baibulo likutiuza mau akuti, a. Mzimu Woyera agonera mwa ndani? Mwa ife. Tiyeni tipite ku Yohane chaputala chake cha 3 vesi yake ya 16. Baibulo linena mau akuti, Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapasa Mwana wache wobadwa yekha, kuti yense okhulupirira Iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Okondedwa, pamene mudamulandira Yesu, mudalandira moyo wosatha. Ndiye ngati mutalandira moyo wosatha, moyo wosathawo kuti muusamale ndi kuwerenga Mau a Mulungu. Ngati mukuwerenga mau a Mulungu mumatha kukomesa, mumatha kudziwa malo oyenera kuti muyende, mumatha kudziwa malo oyenera kuti inuyo mukhalepo ndipo mumatha kudziwa chimene inuyo muyenera kuchita. Tiyeni tipitirize, Aroma chaputala 12 vesi yake ya 2 Musafanizidwe ndi makhalidwe a pansi pano, koma mukhale osandulika mwa kukonzanso kwa mtima wanu, kuti mudzazindikire chimene chili chifuniro cha Mulungu, chabwino ndi cholandirika ndi changwiro. Okondedwa, pamene inuyo munali osatembenuka mtima, osaiwala kuti nthawi ija ndanena kuti ndikuyankhula ndi anthu amene adatembenuka mtima, ngati inuyo simudatembenuke mtima, simudamulandire Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wanu, Aaa ndikupasani mwayi kuti mutha kusiya comment mutha mwina kupita ku kachisi imene ka imene muli nayo pafupi a ama agent anthu obadwa mwasopano mukawauze kuti ndikufuna kulandira yesu mwina nkutheka mukuone muonera video kapena mukundivera kapena mukuon muonera message yi muli kutali kuti mwina kutheka kuti inuyo ndine sitingapezane Komano ndikudziwa atumiki a Mulungu ali ponseponse, ndipo ndimakhulupirira kuti Mulungu adaika atumiki ake ponseponse. Ndiye, Baibulo likunena mawu akuti tisafanizidwe ndi makhalidwe akale. Ngati tasiya zakale tazisiya, tiyeni tiyende mu choonadi cha Mulungu chimene chikupezeka pamene tikuwerenga mawu a Mulungu. Ndiye tikamawerenga mawu a Mulungu timadziwa choonadi chake cha Mulungu. Baibulo likunena mawu akuti. Zakale zapita, zakhala zasopano, Ak 2 Akorinto chaputala chake cha 5 vesi yake ya 17 a pakuti yense amene iye adamulandira Khristu Yesu ali olengedwa wasopano okondedwa salinso mu zakale ya zakale zapita ndiye Baibulo likutitsimikizira mau akuti mayendedwe athu machitidwe athu tisakhalenso mzakale tisaphatikize Tisamuphatikize Mulungu, pakuti ndi Mulungu wansanje amene safuna kum'phatikiza. Okondedwa, inuyo ndinutu osankhika ake a Mulungu. Mwamulandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wanu. Mwakhala naye Ambuye kukhala Yesu ndi Mpulumutsi wanu. Yendani mu chifuniro cha Mulungu, musam'phatikize. Yakobo chaputala 1 vesi yake ya 4, Baibulo likunena mau akuti, Ndipo chipiriro chikhale ndi zotsatira zake. zonse kuti mukhale angwiro ndi amphumphu osasowa kanthu. Pali nkhani apa kuti tikhale angwiro ndi amphumphu osasowa kanthu. Pali nkhani yakuti chipiriro. Baibulo linena mawu akuti chipiriro. Chimene chikuthandauza kuti ndi chani? Chipiriro chikhale ndi chipiriro chikhale ndi zotsatira zache nthawi zonse. Chimene chikuthandauza kuti ndi chani? Chilakolako cha zimene mumachita kale chibwerabe. Zikhumbokhumbo ya zimene mumachita kale zibwerabe. Komano muyenera kukhala nacho chipiriro, muyenera kuzisunga kuti aa izi ayi ndidazisiya chifukwa ili ndi thupi limene tikuliona ndi maso athu. Thupi lili ndi zokhumba zache zimene mwina zikupangiseni inu kuti ichi aa simungasiyiretu, simungasiyiretu, iyayi palibe amene angasiyiretu mm Baibulo lanena kuti mukhale wamphumphu kapena watunthu. mukhale inuyo opanda chilema, ndinu olengedwa watsopano wa Khristu Yesu. Ndiye musasakanize, pakuti Mulungu safuna kumusakaniza. Mwamulandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wanu, mukumutumikira Yesu, kapena mukukangalika kutumikira Yesu, bwanji mumsakaniza? Okondedwa, mungakhumudwe, sibwinotu kuti mukasemphane ndi Ufumu wa Mulungu chifukwa cha tchimo limodzi, chifukwa cha kanthu kamene mumabisa kaja. Okondedwa, Baibulo likutiuza mawu akuti tikhale amphumphu, opanda chilema. Ndikuyankhula ndi inu amene mukundionera pano. Ndikuyankhula ndi inu amene mukundimvera pano kuti mukhale atunthu pamaso pa Mulungu opanda chilema chifukwa Baibulo likunena mawu akuti amene iye, a, wamulandira Khristu Yesu ayenera kukhala nacho chipiriro ndipo chipirirocho chiri ndi zintchito zache ndipo. kuti ife tikhale angwiro ndi amphumphu, opanda chilema kapena osasowa kanthu. Okondedwa, musam'phatikize Ambuye, khalani watunthu nthawi zonse. Tiyeni tipitirize, osaiwala kuti tili. Pa ubwino wa kuwerenga Baibo, ubwino woyamba tauchosa. Mwina kapena a ngati mukufuna ma Verses ena momwe muja ndanenera kuti mutha kutipeza pa Whatsapp, ma nambala asiyidwa, kapena muziona ma Message amene ali kumapeto kapena ziziyenda pansipa kapena mwina a pena paliponse ma nambala asiyidwa. A. Yeremiya chapter 17 verse 9, I think ili ndilokha ndi ndiwerenga pa mwina ndimalizire pamenepo. M mtima ndiwo wonyenga koposa, ndi wosachiritsika, ndani angauvese? Pamenepa pagona nkhani okondedwa kuti mtima ndiwo wonyenga koposa. Chimene chikuthandauza ndi chani? Nthawi zina mudzakhala ndi zilakolako zoti chita ichi, chita ichi, tangochitako ichi, tangochitako ichi, Ndi chifukwa chake Yakobo akunena mawu akuti, Mukhale opirira mmene mukukumana nazo zotere. Mukhale opirira mmene mukukumana nazo zotere. Chifukwa mtima mwina ukufuna kuti inuyo mutalawako zakale zija. Mtima mwina ukufuna mutagona ndi mkazi. Mtima mwina ukufuna mutatha kulezera. Mtima mwina ukufuna. Koma Baibulo likunena mawu akuti, Khalani opirira. Osaiwala kuti tili pa ubwino. Wachiwiri, tiyeni tipite ku ubwino wachitatu wowerenga Baibulo. Umakhala munthu wamtendere mumtima, kapena umakhala ndi chimwemwe mumtima. Okondedwa, ndakhala ndikuonapo ena anthu ali olemera, anthu ali olemera koma mtendere wa mumtima alibe, koma chimwemwe cha mtima alibe. Ndiye Mau a Mulungu amabweretsa chimwemwe cha mumtima. Mau a Mulungu amakupasani inuyo mtendere wa mumtima. chingakhale muli muzowawa, muli muzovuta, koma mau a Mulungu amakuthandizani amakupasani inu mtendere wa mumtima. Masalimo 19 vesi yake ya 8 Baibulo linena kuti malamulo a Yehova ali olungama. akukondweretsa mtima. Malamulo a Yehova ali olungama, akukondweretsa mtima. Zikomo kwambiri. Masalimo 28 vesi yake 7 Yehova ndiye mphamvu yanga, ndi chikopa changa, ndikhulupirira ndi mtima wanga wonse, amandithandiza, ndipo mtima wanga udzadza ndi chimwemwe. Masalimo 16 vesi 11 Muzandionesa njira ya moyo ndi kundipasa chisangalalo cha kukhalapo kwa kwanu ndi zokondweresa za kukhala ndi inu kosatha. Miyambo chapter 8 vesi yake ya 32 to 35 Chotero, ana anga, mundimvere ine, pakuti onse akuyenda m'njira zanga akondwera, pakuti iye amene andipeza ine wapeza moyo, nalandira chisomo kwa Yehova. Okondedwa, Mau a Mulungu amabweretsa mtendere mumtima. Anthu tim, ndakunenapo tawaona tianthu ali olemera koma alibe mtendere wa mumtima. Ubwino wa mtendere wa mumtima amabweretsa chisangalalo ndipo siugulidwa ndi ndalama kapena siugulidwa ndi silver ndi golide. Koma mukakhala ndi mau a Mulungu inuyo simkhalaso ocheuka cheuka kuti wina akundilonda hey wina aa ngat mumutumikira Mulungu mau a Mulungu amakubwereserani mtendere wa mumtima palibe kanthu anthu ena akunyozeni palibe kanthu anthu ena akutukwaneni Palibe kanthu anthu ena anene zoyipa za inu, koma inuyo mumadzindikira za ubale wanu pakati pa inu ndi Mulungu, ndipo zimenezo zimakupangitsani kuti inuyo mukhale ndi mtendere wa mu mtima. Chinkana mwina mumve zowawa, anthu awone ngati mukuvutika, koma mu mtima mwanu mukuwona kuti, oh, ineyo ndiri ndi chimwemwe. Ineyo ndiri ndi mtendere chifukwa choti ndiri ndi Mulungu. amene ali onemenyera nkhondo. Ndiye tikamawerenga mau a Mulungu amatibweresera ife mtendere pamene takhumudwa, pamene ifeyo zathu sizili bwino, pamene mwina tayambana ndi ena, pamene tikudera nkhawa. Mau a Mulungu ndi yankho limene ilo limapereka ndi kuchirisa zowawa zathu za mu mtima. Fukwa mtima umakhala ndi zowawa zambiri. Mtima umakhala mwina kapena kukhumudwa mzinthu zambiri. Mtima kapena umatha kutipweteka mzinthu zambiri, komano tikapeza nthawi yowerenga mau a Mulungu, umakhala kuti mau a Mulungu amatichilisa ife mumtima natibweresera mtendere wa mumtima. Tiyeni tipite ku ubwino wa namba folo wa Baibulo. Ubwino wa namba folo wa kuwerenga Baibulo. Osaiwala kuti tili pa mfundo yoyamba komano tikuona ma ubwino ake a mfundo imeneyi. Mfundo yoti itipangitse ife kukhala pamaso pa Mulungu kapena kutisungira ife ubale wathu kapena ifeyo kuti tikhazikike pa mau a Mulungu ndi kuwerenga Baibulo. Ndiye taona ma ubwino panopa tili pa ubwino a namba folo. Munthu umadziwa kusiyanitsa pakati pa chabwino ndi choipa. ubwino wa number 4 wa Bible, munthu umadziwa kusiyanisa pakati pa chabwino ndi choipa. Munthu ukamawerenga Bible umazindikira kuti ili ndi tchimo, ili si tchimo, ichi ndikuchita nchoipa, ichi ndikuchita sichoipa. Okondedwa ndifuna ndiwonjezere pamenepa, nthawi zina anthu timanena kuti pali zinthu zina mwina simunazipeze m'Bible nkunena kuti si tchimo ma Bible limanena mau akuti akazaza Mzimu Woyera azakuululirani inu zonse. Amene mwamulandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wanu, amene mukumutumikira Yesu, pali zinthu zina timazidziwa kuti ndi tchimo utatiululira Mzimu Woyera. Pali zinthu zina timazidziwa kuti ndi tchimo chifukwa choti zidalembedwa m'Baibulo. Ndiye okondedwa, mukamawerenga Baibulo, limakupangitsani inu kuti musiyanitse pakati pa chabwino ndi choipa. Ndipo limatha kukudziwitsani inu kuti ichi ndi tchimo kapena ichi si tchimo. Ndipo kudzera m'Baibulo timaphunziramo zinthu zambiri. Ndiye. Ngati munthu amene muli mwa Khristu Yesu, musatalikirane nalo Bible chifukwa ndi chakudya chanu cha moyo wanu wa uzimu. Tikawerenga Genesis chapter 2 verse 9 Bible likunena kuti Yehova Mulungu anameresa m'nthaka mitengo yonse yokoma m'maso ndi yabwino kudya, ndi mtengo wa moyo pakati pa munda, ndi mtengo wakudziwisa zabwino ndi zoipa. Okondedwa, a, Mawu a Mulungu alitu ndi kuthekera kukuwonetserani inu tchimo, kukuwonetserani inu si, chimene sichiri tchimo. Alitu kuthekera kukuwonetserani inu kuti uku kuli imfa kapenatu iyi si imfa. Mwina anthu ena sitimvetsetsa chimene ndifuna kuthandauza. Ukakhala mu Mawu a Mulungu umatha iweyo kuwona chingakhale ndi zimene ena sangathe kuziwona. Umatha kuzindikira. ndi kudziwa kuti o chinthu ichi chikuchitika bible lidanena ichi chinthu chikuchitika ndikukwanilisidwa kwa mau a mulungu tiwerenge 2 Samueli chapter 19 verse yake ya 35 bible bible linena mau akuti tsopano ndili ndi zaka makhumi asanu ndi atatu kodi ndingathe kusiyanisa chabwino ndi choipa kapena kodi kapolo wanu angale a angalewe chimene a, ndidya kapena chimene ndimwa, kapena ndi, a, ndingo, ndingomvetsa mawu oyipa a amuna ndi akazi, nanga n'chifukwa chani kapolo wanu ndiyenera, a, kuse, kusezetsa mbuye wanga mfumu? Ok, chimene chikuthandauza apa ndi chakuti pali nthawi imene inuyo m'matha kusiyanitsa Kapena pali nthawi imene inuyo simungathe kusiyanitsa? Mwachitsanzo, mwana wamng'ono sangathe kusiyanitsa chinthu chabwino ndi choipa pokhapokha kholo lamuuza. Ndi chifukwa chake kumapezeka kuti mwana wamng'ono amatha kuseweretsa ndi chinthu chimene iye chitha kuononga moyo wache. Ndiye okondedwa, pa nthawi imene ililimo, imene muli ndi nthawi imene mukutha kuona chabwino ndi choipa, Apa ndi nkhalamba ikudandaula kuti sa. Nkhalamba ili ngati mwana wamng'ono, imalephera kusiyanitsa. Ndiye okondedwa pamene tili ndi moyo pamene tamulandira Yesu Khristu ndi nthawi yabwino yoti tikasiya tikathe kuwerenga mau a Mulungu ndi kuzindikira. Tithaso kukawerenga Genesis chapter 2 verse yake ya 17 komaso tithaso kukawerenga Genesis chapter 3 verse 7 verse 7 mpakana 19 titha kuwerenga Ezekieli chapter chake cha 28 verse yake ya 13 to 19. Komanso titha kuwerenga Masalimo 111 vesi yake ya 10. Tithanso kuwerenga Masalimo 34 vesi yake ya 11, ndipo Ezekieli chaputala 36 vesi yake ya 31. Okondedwa, a, ubwino wa nambala folo umene taupeza pa kuwerenga Baibo, kusiyanitsa pakati pa chabwino ndi choipa. Anthu ambiri amalephera kusiyanitsa chinthu chabwino ndi choipa chifukwa choti tilibe nthawi yowerenga mau a Mulungu. Tiyeni tiwerenge mau a Mulungu ndipo tizaziwa kusiyanitsa chabwino ndi choipa. Tiyeni tipite pa ubwino wa namba 5. Ubwino wachisanu wa kuwerenga mau a Mulungu ndi kuti umalimbisa moyo wako wauzimu. Tikati kulimbisa moyo wa uzimu ndinayankhulako nthawi ija tikuyamba chiphunziso chathu kapena nthawi ija tikuyamba phunziro lathu. Nayankhula mau akuti munthu pamene wabadwa mwatsopano umakhala khanda ku uzimu. Umakhala zoti watembenuka kumene ku uzimu ndipo umakhala osakhwima. Ndiye pakufunika kuti uphunzire ndipo pakufunika kuti udyesedwe chakudya choyenera kuti munthu ukhule ndi kukhwima mu uzimu. Ndiye ubwino wa namba 5 wa kuwerenga mau a Mulungu kapena ubwino wachisanu wa kuwerenga mau a Mulungu ndi kuti umalimbisa moyo wako wa uzimu. Kumbukirani kuti nthawi ija timayamba phunziro lathu ndinayankhulapo kuti munthu ukangobadwa kumene kapena munthu ukangomulandira Yesu kumene umakhala zoti uli khanda mu uzimu ndiye ufuna kuti udye chakudya choyenerera kuti moyo wako wa uzimu ukule ndiye ndi chifukwa chake tili pa nthawi iyi kufuna kusanthula kapena kulimbikitsana wina ndi mzache ubwino wa chisanu wa kuwerenga mawu a Mulungu umakhala zoti munthu umalimbisa moyo wako wa uzimu munjira ina umadyesa moyo wako wa uzimu. Mawu a Mulungu ndi chakudya chathu cha moyo wathu wa uzimu chimene timatha kudya ndi kulimbisa moyo wathu wa uzimu. Kopanda mawu a Mulungu kumapezeka zoti munthu umafa mu uzimu ndipo paja munthu amati wabwerera anthu amati munthu wabwerera komano kamba koti uh, Timatha kuwerenga mau a Mulungu, timatha kudziwa ndikulimbisa moyo wathu wa uzimu. Tikawerenga Masalimo chapter chake cha 46 verse yake ya 1 to 3 Bible imanena mau akuti Mulungu ndiye pothawira pa pothawirapo pathu ndi mphamvu yathu, thandizo lopezekeratu mu masauso, cifukwa cace sitidzacita mantha, lingakhale ziko lapansi ligwedezeke, ndi mapiri azagwa m'kati mwa nyanja, ngakhale manzi ace akabangula ndi kucita thovu, ndi mapiri azagwedezeka ndi mafunde ao. Okondedwa, apatu Baibulo lifuna kutisimikizira kuti ngati munthu. wamukhulupirira mwa wakhulupirira mwa Yesu kwatunthu kapena wakhulupirira mwa Mulungu kwatunthu chingakhale zim, zinthu zikuphinje bwanji kapena mavuto akuphinje bwanji iweyotu siuopa chifukwa choti umadziwa kuti Yehova ndiye thandizo lako chimene funa kutanthauza ndi chani pamene munthu ukuwerenga mau a Mulungu umakulisa chikhulupiriro chako chimakhwima pamaso pa Mulungu chimakhwima ndikuzindikira ndikusimikizika munjira ina ndinene zoti umakhala osimikizika pa chimene ukuchita pa utumiki wa Mulungu. Akhalako anthu ambiri kapena tilipo anthu ambiri kapena alipo anthu ambiri amene amanena kuti ineyo ndine mkhristu, ineyo ndimatha ndithu kupembedza Mulungu komano ikangobwera vuto pang'ono. timazatembenuka kuti nchifukwa chani mulungu ine pali kachizungu kaja timati why me God okondedwa yesu khristu asadayambe ntchito ina yiliyonse Baibulo ikusimikiza mau akuti idalipo nthawi imene iye anayesedwa kuona kuti kodi wakhwima bwanji pa nthawi imene anali kusala kudya anali mu mau a mulungu anali ndithu uh, akulimbikisidwa ndi Mau a Mulungu ndiye satana amaza kuzayesa chimene chikuthandauza kuti yesero limaza chifukwa choti kufuna kuona inuyo kodi mwakhwima bwanji pamaso pa Mulungu, muligonjesa yesero kapena simugonjesa. Ndiye Masalimo akutiuza mau kuti Mulungu ndiye pothawira pathu. mphamvu yathu. Umaziwa pamene ukuwerenga mau a Mulungu umaziwa ndikukulisa chikhulupiliro chako kuti ngati Mulungu adapanga izi kwa anthu awa ngati Mulungu adapanga izi kwa awa nanga kuli bwanji kwa ine. Vuto likakugwera siuona vuto koma umayang'ana pa Mulungu. Vuto likakugwera siuyang'ana kuti uli mu nyengo yotani komatu umayang'ana pa Mulungu. Miyambo chaputala 18 vesi yake ya 10. Baibulo imatiuza mawu kuti, Dzina la Yehova ndilo linga lolimba, olungama athamangiramo napulumuka. mm. dzina la Yehova ndiye linga lolimba, olungama athamangiramo napulumuka. Okondedwatu, si onse amene amathamangira pa Mulungu napeza chipulumutso. Si onse amene amathamangira pa Mulungu napeza mayankho. Chifukwa choti chani? Mwina nkutheka timathamangira pa Mulungu komano mtima wathu sitidasimikizike kukhala pamaso pa Mulungu. Mwina nkutheka timathamangira pa Mulungu kapena timatchula dzina la Mulungu kapena timatchula dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu koma zintchito zathu kapena machitidwe athu ali onyasa pamaso pa Mulungu ndikamanena kuti onyasa ndiye kuti timamphatikiza Mulungu. Osaiwala kuti Mulungu ndi Mulungu wa sanje. Exodus amatiuza kuti ndi Mulungu wa sanje. Tikawerenga Exodus chapter chake cha 34 verse yake ya 14, komanso Exodus chapter chake cha 20 verse yake ya 5, Baibulo imatisimikizira mau kuti iyeyo ndi Mulungu wa sanje, safuna kumphatikiza. Mwina nkutheka ndinu mumamphatikiza Mulungu. Okondedwa Kumbukirani, zindikirani, kuti ngati mwasankha kumtumikira Mulungu, ngati mwailandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wanu, mungokhala angwiro pamaso pa Mulungu. Khalanibe angwiro, oyera, chifukwa amene adakuitanani ndi woyera, chimene Baibulo imatitsimikizira. Ndiye pamene tikuwerenga Mawu a Mulungu, pamene mukupeza nthawi yowerenga Mawu a Mulungu, mumalimbisa moyo wanu wauzimu. Mumapanga moyo wanu wauzimu kuti ukhwime, chingakhale vuto libwere, simutekeseka. Chingakhale dziko linjenjemere, inuyo simutekeseka. Anthu amene azama pamaso pa Mulungu satekesekapo ngati zinthu zikubwera, ngati zinthu. Chingakhale imfa imene. Ndi chifukwa chake Paulo adanena mau kuchokera pa pa Afilipi chapter 1 vesi yake ya 21 akuti kwa ine kukhala ndi moyo ndi Khristu, kufa ndi chipindulo. Chimene amatanthauza ndi chani? Paulo adasimikizika mu mawu a Mulungu, atasimikizika kapena adakhwima m'mawu a Mulungu, atakhwima mawu a Mulungu chimene iye amaonapo ndi Mulungu kuti ali wothekera kupanga zinthu. Chingakhale imfa ikubwera iye samaiopa. Chingakhale imfa a, ili apo iyeyo samaiopa. Amalolera kuti chingakhale ndife chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. palibe kanthu kwa ine chikhala chipindulo, komanso kuti ndikhale ndi moyo, ndiye ndi chifuniro chake cha Ambuyeyo chimene chikuonetsa kuti a okondedwa mukakhwima pamaso pa Mulungu ngati inuyo mwakhazikika m'mau a Mulungu simuzaopa chingakhale ndi imfa. Adanenanso Paulo ku Aroma chapter chake cha 1 vesi yake ya 16 akuti pakuti mau a Mulungu. Sandichitisa manyazi chifukwa ili mphamvu yopulumusa onse okhulupilira kuyambira Ayuda, Ahelene ndi wina aliyense. Okondedwa, Mawu a Mulungu, pamene tikuwerenga Mawu a Mulungu, timatenga mphamvu yache imene ili mu Mawu a Mulungu kuiyika mwa ife ndi kulimbisa chikhulupiliro chathu ndi kulimbisa moyo wathu wa uzimu. Tipitilire. Nehemiya chapter chake cha 8 vesi yake ya 10. Baibulo inena mawu akuti, Musachite chisoni, pakuti chimwemwe cha Yehova ndicho mphamvu yanu. Musachite chisoni, chimwemwe cha Yehova ndicho mphamvu yanu. Ndikukumbukira kuti a, pa ubwino wa namba, wachitatu, ndinene chonchi, pa ubwino wachitatu timayankhula mawu akuti, Tikatenga Mawu a Mulungu kukhala mwa ife, amabweretsa mtendere wa mumtima. Ndiye Nehemiya akunena mawu akuti, Musawope, chifukwa mawu a Mulunguwo, kapena Yehova, ndiye chimwemwe chanu. M'njira ina, Musawope, chifukwa Yehova ndiye chigonjetso chanu. Baibulo lina kuti Yehova ndiye mphamvu yanu. Ndiye pamene tikuwerenga Mawu a Mulungu, tikuika mphamvu ya Mulungu m'moyo wathu, tikulimbitsa moyo wathu wauzimu. Ndipo chingakhale vuto libwere, sitigwedezeka. Tiye tipitirire. Yesaya chaputala chake cha 41 vesi yake ya 10, Baibulo linena mawu akuti, Chotero usawope, pakuti Ine ndiri ndi iwe, usawope, pakuti Ine ndine Mulungu wako, ndidzakulimbitsa ndi kukuthandiza, ndidzakugwirizira ndi dzanja langa lamanja lachilungamo. Pamene tikuwerenga Mau a Mulungu, osaiwala kuti tili pa ubwino wachisanu umene tikuyankhulana. Ubwino wachisanu wa kuwerenga Mau a Mulungu ndi kuti timalimbitsa moyo wathu wauzimu kapena timalimbitsa chikhulupiriro chathu. Okondedwa, pamene tikuwerenga Mau a Mulungu timadziwa zimene Mulungu anatha kuchita ndi ena kalelo. Pamene tikuwerenga Mawu a Mulungu, timaphunziramo zimene Mulungu amatha kuwawonesera ana Israeli kalelo. Komanso zimatha kutilimbikisa ife moyo wathu wa uzimu kuti ifeyo tisawope ndi kunjenjemera. Tikamakumana ndi vuto, timakhala zoti moyo wathu wa uzimu wakhwima. Ndipo pamene moyo wathu wa uzimu wakhwima, chingakhale vuto libwere. Ndithu inuyo simunjenjemera, simudzanjenjemera, chifukwa chakuti mudziwa kuti Yehova ndiye linga langa. Tiyeni tipitirize. Eksodo chapter 15 vesi yake ya 2, Yehova ndiye mphamvu yanga ndi nyimbo yanga, wandipatsa chigonjetso, uyu ndiye Mulungu wanga, ndipo ndidzamulemekeza, Mulungu wa atate wanga, ndipo ndidzamukweza. Zikomo kwambiri okondedwa anthu amene amatha kuwerenga mau a Mulungu. Osaiwala kuti Baibulo likutiuza kuchokera pa Yoshua pamene tidapeza fundo yathu yoyamba kuti tikakhwime mau a moyo wathu wa uzimu. Fundo yathu yoyamba taipeza pa Yoshua chapter 1 verse 8 pamene pakunena kuti buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako, koma ulingaliremo usana ndi usiku. Ndiye tidapeza kuti, kuti ifeyo tikakhwime ndi kukhazikika pa moyo wathu wauzimu, tikayenera kuwerenga Mawu a Mulungu, kapena kuti tikayenera kukhala pafupipafupi kuwerenga Baibulo. Panopa tikuona maubwino a kuwerenga Mawu a Mulungu. Ndiye ubwino umene tilipo Ndi ubwino wachisanu kuti munthutu apa ubwino wachisanu umakhala ukulimbisa moyo wako wa uzimu kapena kukulisa chikhulupiro chako ndiye uh, pa Eksodo Baibulo ikunena mawu kuti Yehova ndiye mphamvu yanga ndi nyimbo yanga nyimbotu okondedwa pali nyimbo imene timayimba uh, nthawi ya chigonjetso kuonesa chisangalalo pali nyimbo zimene zimaimbidwa nthawi ya chisoni kuonesa chisoni ndipo pali ndi nyimbo zimene zimaimbidwa kungosangalala ena amangoimba nyimbo zosaziwika ndi mutu wache kuti nyimboyi ikuthandauza chani anthu amangova kukoma mwina chifukwa cha zisekese zili mkatimo komano apa chimene chikuthandauza kuti Mulungu atigwirira ntchito. Mulungu azatimenyera nkhondo ife tiri chete, ndipo tizakondwera namenya, a, namyamika Mulungu kuti Yehova wandimenyera nkhondo. A, tiyeni tipitirize. Masalimo chaputala chake cha 9, 9 vesi yake ya 9 to 10, Yehova ndiye pothawirapo ozunzika, ndiye linga nthawi za mu masautso. Masalimo chaputala 34 vesi yake 10 a Ofunafuna Yehova sasowa kanthu kabwino. Masalimo chapta chake cha 9 vesi yake ya 9 to 10 Yehova ndiye pothawirapo ozunzika, ndiye linga mu nthawi za msautso. Okondedwa, a, osayiwala kuti munthu ukazindikire kuti apa ndi pamene ndingathawire, ndingapeze yankho, ndi pokhapokha ukuziwa. Ndiye pamene munthu ukuwerenga mau umakhala zoti ukuziwa kuti Mulungu adachitako izi, Mulungu adachitako izi, Mulungu adagonjesera ana a Israel, Mulungu adagonjesera ena. Tere ngati vuto limeneli randigwera, pamene ndingathawire ndi kwa Mulungu. Ndiye chifukwa chake Masalimo akutiuza kuti pothawira panu, inuyo, ndikunena ndi inu amene muli otembenuka mtima, amene mukuti ndinu Akhristu, amene mukuti ndinu obadwa mwatsopano, amene mukuti mwamulandira Yesu, kuti panopa pothawira panu si kwa sing'anga, kothawira kwanu si kwa owombeza, kothawira kwanu si kwa maere, koma kothawira kwanu ndiye kwa Yehova. Baibulo likunena mawu akuti Yehova ndiye pothawira pa ozunzika. Ndiyetu linga lathu mu nthawi ya msautso. Okondedwa, pamene mukuwerenga Mau a Mulungu mukudziwa kuti pothawira panga ndi apa. Inuyo nthawi zonse yankho lanu likhale Yehova. Baibulo linati kuti okhulupirira athamangira kupemphera. Pamene zinthu zakugwerani, nthawi zonse thamangirani pemphero. thamangirani kupemphera. Ndipo mukathamangira kupemphera, Baibulo limatiuza mawu kuti Mulungutu sadzachitisa manyazi omukhulupirira Iye. Muli mphamvu mpemphero. Muvutikiranji ndi kufunafuna kwina koma mukuti ndinu otembenuka mtima. Mukufunafuna kwina koma mukuti ndinu olandira Yesu, ngati muli olandira Yesu Yang'anirani kuti yankho lanu likhale Yehova. Linga lanu likhale Yehova. Gwiritsani chimene Mawu a Mulungu akunena. Werengani Mawu a Mulungu mosawona nthawi. Werengani Mawu a Mulungu nthawi zonse, ndipo wonesetsani kuti mukuchita chifuniro chache cha Ambuye Mulungu wa moyo. Salimo chaputala chake cha 34 vesi 10, ndiwerenga mzere wa pansi, ndi umene ndikuufuna kwambiri, kapena 10B, Ofunafuna Yehova sadzasowa kanthu kabwino. Okondedwa. Ndinaziyankhulako kuti Mateyu chapter chake cha 6 vesi yake ya 33 Bible ikutiuza mau kuti Yambani mwafuna ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake ndipo zonse zimene mufuna zizawonjezedwa. Pamene mukufuna Yehova ndikusogoza Mulungu pasogolo Okondedwa, Mulungu amadziwa zokuyenerezani. Mulungu amadziwa zotiyenerera. Komano ifeyo tiyeni tiyike chikhulupiriro chathu pa Mulungu. Pamene tikuwerenga Mau a Mulungu, timayika Mau a Mulungu mwa ife ndipo timapanga Mau a Mulungu kuzika mizu mwa ife. Chikhulupiriro chathu chimakhala chokula ndi kuzama. 1 Mbiri chaputala 16 vesi 11 Funani Yehova ndi mphamvu yache, funani nkhope. Yake kosaleka. Afilipi chaputala 4 vesi 6, 7, Musade nkhawa ndi kanthu konse, koma pa chilichonse mwa pemphero ndi pembezero popeza ndi chiyamiko zopempha zanu zidziwike kwa Mulungu, ndipo mtendere wa Mulungu wakupambana chidziwitso chonse udzakusungani mitima yanu ndi. maganizo anu mwa Khristu Yesu. Ndikuyamikeni chifukwa cha kumvera komanso ndikuyamikeni chifukwa cha nthawi yonse. Tiyeni tikhalire limodzi pamene tikupitiliza gawo la Moyo Wanga Watsopano mwa Khristu Yesu. Ndi nthawi imene tifuna tiphunzitsane, tikumbusane ngakhale mukuziwa kale koma tifuna tiyankhulane ndikukumbusana wina ndi mzache ngati chikhalidwe chotiyenera chifukwa chakuti amene watembenuka mtima wasankha kusatira chikhalidwe cha Mbuye wathu Yesu Khristu, wasankha kusiya chikhalidwe chache ndikusatira chikhalidwe cha Mbuye Yesu Khristu. Zikomo kwambiri. Ambuye akudaliseni.